Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Burkina Faso. Nkhani ya Thomas Sankara. Ndiye inu tagwirani chakumwa tiye ticheze. Thomas Sankara anabadwa mu chaka cha 1949 ku dziko lotchedwa Upper Volta. Nde dziko lake linali lonena kuti kwambiri Upper Volta linali under chilamuliro cha France eti inali colony ya France nde maiko awa waonena kuti kuli miyala yofunikira mira- miyala ya mtengo wapatali zitopotopo sizitani sizichepako yayi zimachuluka nthawi zonse nde Upper Volta inali m'manja mwa France Ma- chimodzimodzi ndi maiko ena amene ali pafupi achina Mali yani nde maiko ake kumakhala kopanda kukhazikika eti sikumachepera ma coup kapena a army kulanda boma nthawi zambiri ndi dziko lonena kuti limalamuliridwa ndi anthu onena kuti a army onena kuti alanda boma otero nde ndi mmene Upper Volta inalili nde Thomas Sankara anachokera ku banja labwinobwino komanso anali wanzeru kwambiri amalimbikira sukulu yake komanso amakonda kuyimba amatchuka kuti amakonda kuyimba nde anapezeka kuti anakajoyina military atakula koma ku military komwe anajoyinako anapezeka kuti amachitanso bwino ngakhale kumeneko eti moti anamutumiza kuti akapitirize maphunziro ake ndi training yake ku Madagascar pamene anali ku military ko anali ndi mnzake Blaise Compaoré amene amagwirizana kwambiri mapulani awo chani kuti kodi tingapange zotani komanso mukuyenda mwawomo mmene anali mu army mo anapezeka kuti anaphunzirako zinthu zina anaona mmene anthu amamenyera ufulu maiko awo chani nde anapezeka kuti anaphunzirako zinthu zina ndi zina zoti anayamba kuona kuti "Ah, izi titazichita apply ku dziko lathu lija zikhoza kusintha zinthu eti nde anapitiriza atabwerera ku Upper Volta amalimbikira amatani anali munthu onena kuti amakwezedwa ntchitonso kwambiri muchani mu army muja and anzake masoja anzake amampasa ulemu kwambiri kuphatikiza nzakeyo Blaise Compaoré nde anapezeka kuti

anapangaso coup kulandidwaso boma koma amene amalanda this time anali Thomas Sankara. Amene anathandiza kwambiri kuukirako anali Blaise Compaoré uja kuphatikizapo ndi Thomas yo koma munthu amene anali onena kuti odalirika ndi army yonse imampasa ulemu anali Thomas Sankara ndipo anamusankha kuti iyeyo ndi akhale chani akhale leader mpamene Thomas Sankara anasanduka prime minister wa ku Upper Volta mu 1983. Nde Thomas Sankara amadana ndi zinthu zambiri. Amadana kuti azimayi amaponderezedwa. Anathetsa zonsezo. Anayamba kuwaphunzitsa azimayi kuti azimayi ayambe kuphunzira, azimayi ayambe kugwira ntchito zapamwamba, kuyamba kuwalemba m'ma position abwino abwino, kusinthiratu ma women's rights eti. Azimayi kupezeka kuti ayamba kuonedwa ngati anthu. Poyankhula amanena kuti revolution singapangike opanda azimayi. tikuyenera nkhondoyi timenye limodzi eti komanso anayamba kutsutsana ndi zochitika za dziko la france amafuna kuti atenge dziko lawo anayamba kulimbikitsa ulimi wa wheat kuti anthu tiyeni tizilimani akuti mukakhala ndi munthu wodalira kuti azikudyetsani mumakhala kapolo wake wa munthuyo nzomwe ankanena thomas sankara eti ana chepetsa ma salary a anthu ogwira ntchito m'boma ananena kuti no just because muli ndi ma position akuluakulu doesn't mean kuti inuyo nde muzidyano kwambiri kuposa wina aliyense amadana nkunena kuti anthu azikhala ngati akumpembedza anathesa kunena kuti anthu ogwira ntchito mu- m'boma aziyendera magalimoto apamwamba kwambiri odula kwambiri ma mercedes benz Anathesa zonsezo anati kuti palibe chifukwa chopangira zimenezo tonsefe ndi amodzi tiyeni tizipangane zimodzi eti anagula magalimoto otchipa ma Renault amene amayendera ndi iye yemweyo ananena kuti no ineyo sikuti ineyo am special iyayi tiyeni tonse tizipanga zimodzi kenako anasintha dzina la dziko kuchoka kuti lisakhalenso Upper Volta akuti dzina limenelo la Upper Volta linali lopanda meaning ndi analisintha dzina la dziko kulisandusa Burkina Faso. kutanthauza kuti the land of the upright people eti nde mpamene dziko linasinthira kukhala burkina faso amadana ndi corruption anathetseratu corruption kuti sakufuna mdziko mwake anathetsa ma forced marriages akuti palibe zoti munthu azikakamizidwa kuti akwatirane ndi munthu basi tizinthu tinatake tauchita ganya anazithetsathesa zonsezo komanso analetsa kunena kuti ma french azingonyamula chuma chawo kaya miyala yawo anathesa zonsezo ndi anakhala ngati kuti waafinya kwambiri ma colonialist aja ndi anadana naye kwambiri eti apa ku meeting ya organization of african unity ankanena kuti kodi amati tizibweza ngongole ku world bank ngongole zanji anthu anatengatenga miyala yathu anatenga chuma chathu nkumati nzoti ife nde tili ndi ngongole tonse aku africa bwanji tinene kuti tilibe ngongole ndipo sitikubweza ngongole atani palibe chimene angachite nde anapezeka kuti anthu anayamba kumamuuza kuti "Ah, komatu thomas nzakoyo akhoza kukupanga chipongwe zochitachita zake kunena blaise compaore munthu onena kuti blaiseyo anali nzake kwambiri amagwirizana naye mpakana kwawo amatenga ngati ma brothers nde thomas ankaseka ankanena kuti sizingatheke blaise sangandipange chipongwe amene uja ndi brother wanga eti amatsutsiratu aliyense oyankhula zimenezo amamuletsa kunena kuti osamayankhula zimenezozo mmene under ulamuliro wa sankara burkina faso inachita bwino kwambiri ndipo imachita bwino koma anafinya kwambiri atsamunda ndi atsamunda sizinawa ndi chifukwa cha malamulo ake oletsa katangale malamulo ake opangisa kunena kuti anthu asamakhale ngati kuti ali pamwamba kwambiri pa anthu ena komanso kuwafinya azungu aja anapezeka kuti anachuluka adani eti adani ena oti ali mkatikati ena onena kuti anali kunja kwa dziko nde pa 15 october 1987 sankara anali ndi meeting ya kabineti yake analimo anthu 13 amene amakumana nawo anapita ku building yomwe kunali meeting yo anafika kumene kuja akhala mmeeting akukambirana anangoyamba kumva mifuti panja anamva kuombera anadziwa immediately kunena kuti oho anthu akufuna mwina kulanda boma kapena chilipo chomwe akufuna eti nanga si iyeso anali kuti analandapo boma amadziwa mmene zinayendera nde anamva kuombera kuombera anali ma bodyguard ndi ma soldiers amene amadikirira panja anaphedwa nde akuti sankara ananena kuti they want me its okay kuuza anthu ena onse aja iye nkuyimirira kuika manja mmwamba kumayenda kupita pa khomo kuti ayankhulane nawo anthu akubwera aja tsono anthu aja anatulukira atanyamula dzimifuti iye amaona ngati kuti ayankhulana nawo kuti as- ati adziyankhula anangomuombera mopopompo anamupha pompo sanampasenso chance kenako kabineti yonse ija anthu onse aja nkuyamba kuomberedwa Anthu onse 12 anaphedwa kupatula munthu mmodzi. Munthu mmodzi anasiyidwa. Chomwe anasiyidwira sichidziwika, ndi iye mweyo sadziwa. Iye ndi amene anafotokoza mmene zonse zinakhalira. Kuphedwa kwa Sankara kunali kumeneko, anthu sanaloledwa kuyankhula. The next day amene anakayankhula pa radio anali best friend wake uja Blaise Compaore, ananena kuti. Malamulo onse a Thomas Sankara atha. Amasokoneza dziko, amaononga zinthu, amapangitsa kunena kuti maiko akunja adzidana nafe. Anachita cancel zonse zomwe anapanga Thomas Sankara, iyeyo ndikutenga chani, ndikutenga boma. Ataphedwa Thomas Sankara, anaikidwa mwa chinsisi. koma anthu amadziwa pamene panali manda ake anthu anauzidwa kunalengezedwa kunena kuti thomas sankara wamwalira of natural causes anadwala wamwalira zathera pompo makolo ake sanauzidwe kalikonse ne abambo ake ankakhala kumadabwa kuti chifukwa chani blaise compaore sanabwerenso munthu onena kuti ndi mnzake watenga upresident sanapitenso kukakumana nawo kuchokera tsiku limene analengeza zonena kuti thomas sankara wamwalira aliyense anakhala chete zinali ngati kuti zoletsedwa kuti aliyense sakuyenera kufunsa eti kufikira mu 2014 ma youth atamuukira atayeseranso kuti ayimenso upresident after 27 years anapezeka kuti athamangisidwapo a blaise wo ndi pamene manda anakafukulidwa manda atakafukulidwa anapanga exhume kunena kuti apeze chenicheni kuti da anamwaliradi za nomo nanga sipanali nkhani zosiyana pamene atatengano thupi la thomas sankara anapeza kuti linali lodzadza zipolopolo akuti riddled with bullets kusonyeza kuti zonse zija zinali zabodza blaise compaore analamulira kwa zaka 27 koma dziko linalowa pansi Government ya Burkina Faso inamuzenga mulandu Blaise Compaore chifukwa cha imfa ya Thomas Sankara ndipo anamupeza olakwa pa imfa ya Thomas Sankara koma mene amamuzenga mulandu anali oti wathawamo mdziko anali ku exile akadali ku exile sali mprison koma anapezeka olakwa imeneyo nde nkhani ya Thomas Sankara amene anapangidwa betray ndi mzake wapa munthu yemwe watulukira kutenga Legacy ya Thomas Sankara kuibwezeresaso ndikubwezeresa zose zomwe anayika Sankara ndi Ibrahim Traore akutsata mapazi a Thomas Sankara imeneyo tikamva next time zikomo kwambiri